ala ni kira ko cogo min a b'a kɛ ten ka tila ka ala ni kira janfa kɛnɛ kan moro a ka hɔrɔnya ma jɛn n'o ye o de kama a ye tiɲɛ fɔ ka tala pewu bilahi bari o de la a ye tiɲɛ jira kɛnɛ kan ni ne ka di ne ye muhamadu wa ne ye n don la n ti jɛn nin kɔ n'i bɛ jɛn n'a ye ne don o kan ne jɛra n'a ye nka n'i ti sɔn o ma ne bɛ waati kɔnɔ moro a ye tiɲɛ fɔ bari Tari ma fa mais bi anw ko an ye silamɛ ala ye ko cogo min an jɛra n'a bɛɛ ye mais n'i y'an jogow lajɛ hali kafiri minnu k'u tɛ ala fɛ mori olu tɛ sɔn min ma fiyewu anw n'an ka seli o jogo de b'a la kafiri ma kusa n'o silamɛ ye wulibali don hali n'a fɔ man di tari ma fa mori hali n'i ma kɛ silamɛ ye kɛ hɔrɔn ye hɔrɔnya tɛ foyi ɲini hɔrɔn fɛ fo kan kelen fɔ n'i ko i bɛ min na don min k'a la tiɲɛ kan n'i ko i tɛ min na bɔ a la pewu bilahi o de tun ye hɔrɔnya ye depuis kafiriya tile la tari ma fa. mori a ko kira ma a ko n'i bi jɛn n'a ye ne ka kɛ silamɛ ye mais n bi jɛnɛya kɛ ne bɛ don silamɛya la mais n'i ko o ti ɲɛ a la ne bɛ waati kɔnɔ mori nin kɛra min kɛ sahaba minnu bɛ kira kɛrɛfɛ kisi ni nɛɛma b'a ma a dɔw dimina kosɛbɛ fo k'u ɲɛ bilen parce que u ye mun miiri a dama kelen kelen u ko kamalennin nana kira dɔgɔya an yɛrɛ sigilen ɲɛna e ka don fo an ka misiri kɔnɔ ka n'an ka kira dɔgɔya an yɛrɛ ɲɛna an ma bɛn o ma fiyewu moro dɔw y'u ye n k'a fɛ k'u bɛna bɔnɛ jigin a kan bilahi munna a nana nin ɲininkali kɛ kira la kisi ni nɛɛma b'a ma silamɛw cɛla misiri kɔnɔ mais mori n y'a f'i ye an ka kira wulibali a ma don kalan na dama kelen kelen n'i kun ye sɛbɛnni kɛ k'a jira a la a tɛ se k'a kalan ayi n'i ko a k'a sɛbɛn Ee. a tɛ se sɛbɛnni na Han. mais dɔnni min kun b'a la Ɔhɔn. yanni diɲɛ wuli cɛ Kɛnɛ kan. dɔnnibaaw bɛ nɔɔni k'a ba dingɛ kɔnɔ Bari. mori o tɛ se k'a tigɛ ka taa la bɔ belebele ye wulibali don wulibali kari ma fɔ dama kelen kelen mori sahabaw diminen Ee. kira k'u ma a ye sabali ah baro min b'a fɛ a y'o de fɔ et puis min b'a kɔnɔ a y'o tiɲɛ de bange o ka fisa nafigiya ye anw de b'a jaabi a ye min ɲini n'a bɛ ɲɛ an b'o fɔ a ye n'a ti ɲɛ yɛrɛ an b'o jira a la mais k'a kɛlɛ ko sabu min b'a kɔnɔ a y'o fɔ o ti laadiriya ye dɛ kira ye sahabaw lasabali moro k'u k'u sigi. kira ye ɲininkali segin kamalennin in ma hɔrɔnwalabaw mun de ye a ko ne bɛ jɛn n'a ye i ka don silamɛya la na i bɛ jɛnɛya kɛ kɛcogo min bɛ n'i diya a kɛ ten n'i sara i bɛ don alijinɛ la ka taa la pewu nka n b'i ɲininka i ni ala cɛ yala e bɛ jɛn n'a ye n'i ye muso furu don o don cɛ wɛrɛ k'i muso jɛnɛya i kɔfɛ wa alahu akbar o bɛ bɛn i ma wa ayi a ko kira ma ne yɛrɛ ka muso furulen ye cɛ wɛrɛ k'o jɛnɛya ne kɔ pari ne y'i sɔrɔ n bɛ kabako da i kan pari tari ma fa boli ee kira ko a ma a ko i kan'a ta ni dusu ye n bɛ kɛ k'i ɲininka dɔrɔn de A dama kelen ee a ko kira ma wa o ti bɛn n ma boli ka ne muso jɛnɛya o ti bɛn n ma fi pari kira ko n y'o faamu kira ko a ma a ko n b'i ɲininka i ni ala cɛ e yɛrɛ balimamuso i bɛ jɛ n'a ye o ka kɛ jɛnɛyakɛla ye wa a ko kira ma ne balimamuso ɛ ne y'a sɔrɔ jɛnɛya la n bɛ kabako d'a kan abada lezi ne ti sɔn balimamuso ka kɛ jɛnɛyakɛla ye kira ko n y'o fana faamu kira ko a ma a ko yala i bɛ jɛ n'a ye cɛ wɛrɛ ka jɛnɛya k'i ba fɛ wa. ko kira ko kira y'a neni ko kira kan'o fɔko fila kɛ a ko ne ba muhamadu ti jɛ n'a ye kira ko i kana dimi n m'i neni n m'i dɔgɔya n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de tiɲɛ jir'i la sigatalapo belebele n bɛ fɛ a ka nin faamu n badenw a ye kɔrɔku lamɛn an ka silamɛya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ala kama morikɛ n bɛ kɛ k'o de jira aw la silamɛya jigi min ni misiri bɛ kɛ ka wele ani birika wuli tɛ kelen ye bilahi karima fa muru maa o maa n'i mago b'a la i ka balo hɛrɛ la ka sa n'i ka hɔrɔnya dafalen ye bilahi silamɛya ko cogo min f'i k'a kɛ ten n bɛ fɛ k'o de tiɲɛ jira aw la k'a sa tan ne yɛrɛ ɲɔgɔnnaw n'o ye zeniw ye ani zenifiw bi halaki min jigilen don an ka jamana kɔnɔ kulubali a ɲɛsin bɛ denmisɛnninw de ma n'o tɛ maakɔrɔbaw kɔni dilanna ka ban ka taa la tɔ belebele bilahi kulubali n y'o de f'i ye sisan ni kodɔnna y'i sigi ka mali taatɔ lajɛ na bilahi Tiɲɛ. i jigi bɛ tigɛ ka taa la tɔ yamaru kana siga fiyɛ kulubali mɔrɔ n'i ye mali jeunesse lajɛ Wala, wala. bilahi i jigi bɛ tigɛ ka taa la belebele ala kama taa an ka ekɔlisow la cogo jumɛn de bɛ ekɔlidenw na bi anw ka ekɔlisow la Dansagola. mori E farikolo. taa an ka ateliyew la baara yɔrɔw la sadira an ka ɲɛnamaya fan o fan sugu kɔnɔnaw na mori jeunesse lajɛ bɛ kɛ ka vivre cogo di an ka jamana kɔnɔ walahi e hakili b'i la i jigi bi tigɛ sabu i b'a ye an taatɔ filɛ cogo min na ni yɛlɛma ma donna bilahi siniɲɛsigi tɛ mali ye fiyewu A da ye pewu. wuli bɛ tu Mɔrɔ ala cɛ cɛ a bɛ kɛnɛ kan anw ekɔlisow la bi bilahi ekɔli ba sanfɛ la ekɔlidenw bɛ jɛnɛya kɛ kilasiw kɔnɔ u kɛ kalakaw sanfɛ. Mɔrɔ fo n'i siranna k'a fɔ i yɛrɛ bɛ a sefiw tacogo ye ekɔli la o ɛ de bɛ a bɛ bɔ so fɔlɔ minizipunin de don nin don wali serere gari mɔndo mɔrɔ ka ca kutu don hali a ka kalisɔn bɛɛ ja bɔlen don kɛnɛ kan sakosinin gulolen don o bɛ kɛ k'i jɛgɛjɛ kunkolonin deferiselen don o bɛ taa mun na kalanyɔrɔ la ni jɛnɛya tɛ a bɛ kɛ ka taa o de la hali n'a fɔ man di bilahi mɔrɔ de b'a mɛ bɔ so kɛnɛ kan n'i y'a ye i b'a dɔn bilahi fatimu taatɔ filɛ taa min na a ti taa kalan na dɛ a bɛ taa jɛnɛya de. mɔrɔ kɛnɛ kan o de don o de la a bɛ fɔ ko nivo tɛ ekɔlidenw la ni ɛkizamɛ kɛra maa caman ma pase mɔyɛni sɔrɔla ma caya.

ɛ fɛn minnu bɛ kɛ ka mɛtiriw yɛrɛ ja bugɔ kuma bɛ ekɔlidenw ma. Moro ekɔli mɛtiri min melekelen tɛ zenifiw fɛ ekɔlisow la bi o de ka ca. A ka dɔgɔ belebele. Moro bilahi a dɔw b'a dabɔ a kama de k'u ɲɛda makiye i b'a fɔ waraninkala sigilen. ka t'u ɲɛ bɛn mɛtiri ɲɛ ma mana ni mɛsi ɲɛ ye o ye o kelen kɛ mura o bɛ se ka kuma kelen f'o ye bilen wa abada mura a bɛ mɛtiri yɛrɛ meleke ka don a kaman kɔrɔ bilahi o de y'an ka ekɔliso halaki bilahi fo ni maa min siranna n'o tɛ n'i taara a lajɛ mura o de bɛ yen sugu kɔnɔna ka jugu ka tɛmɛ o kan an ka baaradaw ka jugu ka tɛmɛ o kan an ka kin kɔnɔ an ka duw kɔnɔ masiba bɛ yen o ka jugu ni nin bɛɛ ye. o tumana n'i y'i sigi k'a lajɛ k'a ye an ka jeunesse bɛ kɛ ka balo nin balo cogo in de la bilahi hakilima jigi bi tigɛ wulibali don parce que maa si tɛ se ka balo nin jogo juguya in kan mɔrɔ nin hɔrɔnya buruja cogo ninnu kan k'o bɛ se ka kɔrɔbaya o kan k'o bɛna bulon dɔ seere Lubali mɔrɔ wulibali don a ye Faruku lamɛn mɔgɔkɔrɔba caman sɔn ka tiɲɛ de fɔ ala kama mɔrɔ n'o tɛ a ye ɲininkali kɛ minnu bɛ dutigiyaw la bi n'u selen don ka duw kɔrɔ n'u sera ka bulonzere mɔrɔ u ma maloya hali tile kelen walahi n'a y'a sɔrɔ olu kun lamɔna nin jogo juguya nin kan

ɲɛna a y'a yɔrɔnin faamu a faamuna belebele sadira an bɛ jogo juguya min bolo Wuli. a ye to an k'an yɛrɛ bɔsi setanɛ na k'a ta a la pewu an k'an tɛgɛ di ala ma Tiɲɛ. walahi Kɛnɛ kan. an ka hɛrɛ tɛ foyi la Foyi. fo ala nɔfɛ tuguni a hɛrɛ b'o de la jarima fa alahu akibar mura a fɔ zeniw ye ani zeni fiyew u kulo b'i la a kana aw yɛrɛ to setanɛ bolo alahu akibar bilahi na jogo juguya ye mɔgɔ sa ye ala de b'a dan dɔn kana siga fiyewu maa si ma balo jɛnɛya kan k'i ye laban cogo ɲuman sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan kuma tɛ lahara ani jinɛ ma bilahi moro e tɔw bɛ cɛsiri ni jija la moro u ka lesɔnw nɔfɛ e bɛ kalisɔn filɛ la baara t'i la ni jɛnɛya tɛ aa moro ko aw ka kɔrɔbaya tɛ ka tila kalan na ten ko aw ka tila ka jɔyɔrɔ kelen sɔrɔ o masaya ala ye o tɛ kɛ pewu abada lezi moro mana i tɛgɛ bɔsi setanɛ na a fɔ ko a ka di dɛ mɛ n ka hɛrɛ t'a la o kama b'a labila i ka hɛrɛ b'o de la mana kira ko kamalennin ma e yɛrɛ y'a sabati sisan i ti sɔn i ba ka kɛ jɛnɛyakɛla ye a man di i ye i tɛnɛmuso ka k'a ye a man di i ye i muso ka k'a ye a man di i ye balimamuso ka k'a ye o tuma na e ma jɛ n'a ye i taw k'a kɛ o tuma na e yɛrɛ ka hɔrɔnya bi sɔn k'a kɛ wali ta la bilen wa a ko kira ma a ko i ko cogo di ɛ kira ko a ma ni e ye jɛnɛya kɛ muso dɔ la a dɔn o muso in ye dɔ ba de ye wali dɔ balimamuso don dɔ denmuso don dɔ tɛnɛmuso don kana siga fiyewu wa dɔ muso de don o mana n'e ma jɛ n'a ye muso k'a kɛ i ma jɛ n'a ye denmuso k'a kɛ i ma jɛ n'a ye balimamuso k'a kɛ i ma jɛ n'a ye i ba k'a kɛ o tuma na i yɛrɛ man k'a kɛ wali ta la sabu n'i y'a ɲɛsin muso o muso ma i b'a sɔrɔ n'o tɛ dɔ balimamuso ye o ye dɔ ba ye. dɔ tɛnɛmuso don walima dɔ muso don Alahu akibaru. moro Jibiri. kira ye nin jira kamalennin na min kɛ kisi ni nama ba ma Sɔlim. a ko kira ma ko a bɛ nin cogo in de la Jibiri. kira ko wa nin de kama ala ko an ka jɛnɛya dabila ko an kan'a kɛ Siga t'a la. sabu e min b'a kɛ n'a ɲɛsinn'i ma a ti bɛn i ma Ayi. o tuma na n'i kɛra hɔrɔn ye fɛn min tɛ bɛn i ma i man k'o k'i ɲɔgɔn na o de kama ala ko an k'a dabila moro o yɔrɔ bɛɛ a ko kira ma a ko wa ne seginna n kɔ muhamadu n jɛra n'a ye n bɛ don silamɛya la jɛnɛya kɛlen kɔrɔw kɔfɛ fo n ka sa n tɛ jɛnɛya wɛrɛ kɛ bilen fiyewu bilahi moro a donna silamɛya la ta k'i tilen kira ye a la kɔnfɛkɛ ni jumɛn ye o de ye sadiri ala ko a to sabu e min b'a kɛ n'a ɲɛsinn'e ma a ti bɛn e yɛrɛ ma kuma tɛ i b'a kɛ min wa a yɛrɛ y'o de ye o y'a sɔn k'i tilen i b'a fɔ ala b'a fɛ cogo min tari m'a fɔ wa moro nin cogo in de don dɛ fo n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ malasa n'o tɛ hali n'i ma kalan ni karamɔgɔw ye silamɛya f'i ye tuma o tuma n'i y'a d'i ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ silamɛya ko fɛn o fɛn ka dabila ko a man ɲi ko a ti bɛn ala ma ko a ti bɛn silamɛya la a kelen tɛ yen hali min jogo don ko n'i y'a ɲɛsin a ma k'a bi bɛn a ma. Saba belebele. wulibali cɛ A bɛ kɛnɛ ka yamaru. a ye sonyɛli dabila sɔn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ni sɔn wɛrɛ y'a sonyɛ k'o bɛ bɛn a ma O tɛ yen pewu. o sɔn bɛ yen Ayi.

n'aw sɔnna ka ne faamu ni hakili ka faamu ye a tɛ sɔn silamɛya k'a da wa bilahi n'i y'i tɛgɛ di ala ma o y'i maabayalen de ye o y'i lafiyalen ye i kisira i tangana wa i ka vi garantira bilahi silamɛya m'an bila foyi la fo an ka hɛrɛ wa a m'an bali foyi la fo an yɛrɛ ka tɔɔrɔ. ala k'a faamu cogo ɲuman d'an ma ala k'o kɛ kira bonya kama kuranɛ barika kama sɔla ala rasuli moro wa k'a fɔ ko n'i y'i yɛrɛ di ala ma denmisɛnninya kɔnɔ k'i bi sa joona moro i tɛ wari sɔrɔ i tɛ kɛ fɛn ye i ti don da la o ye nkalonfin ye dɛ maa o maa y'o f'i ye bilahi a ye kafiriya nkalon tigɛ i ye. Tari ma fa yɔrɔ mana ni mun dalen don ɲɛw la yan ɛɛ ko denmisɛnnin ala ko laba k'i tɛ si sɔrɔ ko denmisɛnnin fɛn o fɛn ka baara kɛra ala ko ye k'o tɛ si sɔrɔ ɛɛ moro n'a sɔrɔ ala ka tiɲɛ minɛli o de bɛ maa dɛsɛ ka si sɔrɔ ɛ minnu denyɛrɛnin nama bi sa o tuma na olu ye mun de minɛ. o ɲininkali man kan ka kɛ yan ɛ ko nin y'a tilen ala ka sira kan o de kama a tɛ si sɔrɔ mɛ min denyɛrɛ nama sara dun moro o ye mun de kɛ a da kɛnɛ kan i k'a lajɛ kɛ moro si ye ala ka latigɛ de ye a bɛ maa ta caya min man'a ja i komi a bɛ maa ta dɔgɔya min man'a ja ala ko tiɲɛ minɛli o tɛ maa bali si jan sɔrɔ la i komi ka ban ala ka tiɲɛ na o tɛ maa si jɛ Tari ma fa o bolisɔnna joli joli minnu geren tigɛra ala ma sɔn hali u ka san bi naani sɔrɔ kuma tɛ sijɛ ma maa b'o hakɛ dɔn ni ala tɛ wa moro o kɔmɔbɔla joli joli don min ni tigɛra sifinya kɔnɔna na o n'a y'a sɔrɔ kafiriya de bɛ maa kɛ ka si jan sɔrɔ ɛ maa tun bɛ se ka to boli kan tuguni ka sa denmisɛnninya kɔnɔ abada wulibali o tumana si jɛya n'a surunya kafiriya ni silamɛya tɛ abada ala de bɛ maa ta caya min mana a ja Tiɲɛ. wa a bɛ maa ta dɔgɔya Naam. min mana a ja ka taga foyi yamaru tari ma fa a bɛ faamu u kana u mana sa ayi u kana u ban ala ka tiɲɛ na Abada. ko n'i ye silamɛya minɛ denmisɛnninya la i ti si sɔrɔ Allahu akbar kɔntɛrɛli Naam. silamɛya minɛli y'a tiɲɛ kan ka taga

O tuma na a ye to an ka segin Ala ma an k'an tilen. Duguli! Aw de ka hɛrɛ don aw denmisɛnw. Siga t'a la belebele. Bilahi. Duguli! Moro. Naamu! Silamɛya ma na maakɔrɔba kama dɛ. Ayi! K'a fɔ n'i kɔrɔla i b'i bɔ a la. N m'o f'i ye dɛ. Abada. Mais n'i segin waati kɛra Ala ma. Tiɲɛ! I maakɔrɔbalama ye. Naamu! K'a sɔrɔ i denmisɛnnama ye tiɲɛ mɛn. Kɛnɛ kan. Mais i banna. Tiɲɛ! I kɔrɔlen k'i ta tiɲɛ. Ɔhɔn. O waati de la i seginna. Duguli! Bilahi! Arre! Ala ti yafa i ma. Alahu akibaru. Tari i m'a faamu. A bɛ faamu. yɔrɔ i b'a kuma fɔ yan siɲɛ caman ko silamɛya kuma tɛ tɛmɛ moro k'i kɔrɔla cogo o cogo n'i seginna ala ma ka tubi ko ala ye yafa masa ye o tuma na moro aresirila kunkolo la moro i b'i ban fɛn bɛɛ ma ka kɛ ala kota ni tiɲɛni bɛɛ ye i kɔrɔlen k'i ta tiɲɛ tuma na i bɛ sɔrɔ k'i kɔnin kuru sa ka misiri sɛgɛrɛ k'i tubira k'i donna silamɛya la moro hali n'i ma kalan wala wala e ni ala cɛ o ye tubi waati ayi abada ɛ ala ko e ka jɛnɛya dabila e ko i tɛ a ko sonyɛli dabila e ko i tɛ silamɛya i tilen laadiriya seli sun jaka bɔ hiji e banna nin bɛɛ ma ka se tu siga t'a la moro i tɛmɛna ni tigɛ ka diya ye e kɔrɔlen k'i ta tiɲɛ o waati la e y'i kɔnin kuru ka misiri sɛgɛrɛ

e y'a mɛn o waati de i seginn'i kɔ ala b'a minɛ wa ala b'i yafa siga t'a la pewu tari i m'a faamu a bɛ faamu mɛ tiɲɛ mɛlen dɔnnen kɔfɛ n b'a to n ka kɔrɔ fɔlɔ walima n b'a to n ta ka tiɲɛ fɔlɔ i kɔrɔlen ta tiɲɛnen kɛnɛ kan n'i seginna ala b'a fɔ a tɔ kɛ bilahi ala ti yafa i ma tari i m'a faamu a ye parikulu lamɛn n b'a fɛ ka mun f'i ye a dama kelen kelen moro e ma tiɲɛ mɛn f'i kɔrɔlen boli e ma tiɲɛ dɔn f'i kɔrɔlen i kɔrɔlen dɛsɛlen o waati de kɛra tiɲɛ mɛn waati n'a dɔn waati y'i fɛ o tuma na i yɛrɛ m'a bila dagirin da la i seginn'i kɔ o yɔrɔ bɛɛ ala ko cogo min k'i tilen walahi hali n'i ka ca san kɛmɛ ye ala b'i ka tubi minɛ wa ala b'i yafa i ka kɔrɔlen bɛɛ ma sabu e kun t'a dɔn de mɛ i kɛlen k'a dɔn i m'a bila dagirin da la i seginn'i kɔ ala ko cogo min i y'i tilen i y'a kɛ ten ala b'i yafa tari i m'a faamu a bɛ faamu moro mɛ tiɲɛ mɛlen dɔnnen kɔfɛ i ko i b'i tile kɛ i ta tiɲɛlen kɔrɔlen dɛsɛlen i bɛ segin ala ma walahi hali n'e birilen sara o kɔfɛ ala ti yafa siga t'a la pewu tari i m'a faamu a bɛ faamu yamaruw kuma bi tubi la dɛ ala kama morikɛ k'a fɔ min ko ne fɔ n ta ka tiɲɛ Naam. o kɔfɛ n bɛ segin n kɔ walahi Tiɲɛ. ta tiɲɛ maa o ma segin ala ma Naam. ala ti yafa fiye siga t'a la pewu moro masiba fɛnɛ de b'an fɛ siga t'a la belebele n'i taara misiri kɔnɔnaw lajɛ wali i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔni dɛsɛlen musokɔrɔni dɛsɛlen o dama dama de kɛlen don ka misiri kɛ tewu ɛ a lajɛ ɛ cɛkɔrɔba musokɔrɔba hali n'olu ma taa misiri la bilen u bɛ fɛn ɲɛ yan foyi moro misiriw bɛ yen n'i taar'i kun degun k'a lajɛ moro cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba minnu bɛ kɔrɔ ko jugu fɛ u b'u ɲɛna u bɛ sunɔgɔ la i t'o dɔn bilen yɛrɛ tari i m'a fa moro e ni ala cɛ olu ka segin ye ala ma silamɛya ka intérêt jumɛn b'o la e si banna kaban e e y'i tile bɛɛ kɛ juguman ni halaki dama na i ta tiɲɛnen k'e bɛ n'i biri misiri kɔnɔ ala mago b'e la wa a lajɛ mɛ o de b'an ka misiri caman kɔnɔ yan i bɛ fama

k'i i ɲɛda bɛɛ pɔsɔn pɔsɔn k'i da juru bin maa b'a fɛ yen bilen ko jɛnɛya dabila. a tɛ foyi foyi. ɛ cɛkɔrɔba fɛɛrɛ mɛ minɛ ka ban a bɛ kɔ a la ka taa boîte la bilen a bɛ se ka taa boîte ni na bilen moro ale bɛ se ka taa gɛrɛn na bilen a tɛ kɔ a la cɛkɔrɔba e kɔrɔla k'i kɔni kuru ka pasa bɛɛ magaya n'i taara gɛrɛn o gɛrɛn na e mana ye boîte o boîte la o b'i gɛn ka wulu su. i nɔfɛ siga t'a la tɔ belebele wulibali cɛya bɛ kɛnɛ kan moro i se ka taa yen o ayi o tuma na i diyagoyalen de don hali n'i tɛ ala fɛ i tɛ kira fɛ i bɛ taa misiri de la parce que yɔrɔ si t'i yɛrɛ sɔrɔ fo misiri kɔnɔna tari ma fa mɛ n'a y'a sɔrɔ i kun ye ala dɔn kɛ ko i ka kɔrɔ ɲɛ i ye ala ta kɛ yanni i ta ka tiɲɛ walahi hali n'i kɔrɔla ka se san ba kelen ma i ka bonya dafalen b'a nɔ la sabu ala b'a dɔn ta tiɲɛ ma e ɲɛsin misiri ma. ka taga fɛn belebele ye. tari ma fa. a bɛ faamu yamaru. mɛ i y'i tile bɛɛ kɛ halaki sira kan kuma kɛra i fɛ ka dɛsɛ. i ta tiɲɛlen e ka segin ala ma ko ala y'a fɔ cogo min b'a kɛ ten. tiɲɛ. ni ala y'e ka tuubi minɛ o b'a jira silamɛya tɛ tiɲɛ. a t'a minɛ pewu. tari ma fa. a lajɛ o de kɛlen don k'an ka misiriw fa yan. musokɔrɔnin kɔrɔla ka a kanpasa bɛɛ pɔsɔn pɔsɔn i b'a fɔ tile jɔlen filawuru feere kan. moro. k'a ɲɛ juru bɛɛ bin o waati de la u bɛ finini dɔ biri a kun na ka t'i biri misiri kɔnɔ ko ale seginna ala ma a lajɛ ɛ k'e to i ka npogotigiya kuma na i yelen ka di cɛw ye kuma kɛra i fɛ ka dɛsɛ i y'i ka baara bɛɛ kɛ jɛnɛya ni sonyɛli ni ala kota dama ye e kɔrɔlen k'i ta tiɲɛ cɛ mago t'i la bilen e yɛrɛ mago tɛ cɛ la bilen e ko i seginna ala ma o ye segin alamaya la o ye ta tiɲɛ de ye wa ni ala yɛrɛ y'e reçoit o kan kan o b'a jira ala ko de tɛ tiɲɛ wulibali don o mana muru a mana daminɛ ɲɛw la yan a y'a fara ka bɔ ɲɛw la dɛ a y'a dɔn n'a fɔra silamɛya don mɔgɔ bɛ mɔgɔ la a la n'o waati y'i da i seginna ala ma cogo o cogo o kɔfɛ bilahi ala t'i ka tubi minɛ wa ala t'i yafa i ma kari m'a fɔ i ye tiɲɛ mɛn ka tiɲɛ ye a ti bila dagirin da la o yɔrɔ bɛɛ i bɛ nimisa jira ala la ka segin ala ma n'o kɛra ala b'i ka tubi minɛ wa ala b'i yafa o ye tiɲɛ yelen dɔnnen kɔfɛ i ka tɛmɛ ni tiɲɛni ye fo k'i ta tiɲɛ i ta tiɲɛnen kɔfɛ n'i ko ala ma n y'a dabila ala b'a fɔ a tɔ kɛ kana siga fi ala k'a faamu cogo ɲuman d'an ma ala k'o kɛ kira bonya kama kuranɛ barika kama sɔli ala rasuli o la an bɛ kuntaala surunyali kɛ kuma na yan komi an ye kɛnɛ sɔrɔ eretari la mɛ n b'a dɔn ni ala sɔnna nin tɛna kɛ faroku siɲɛ laban ye senu yan abada moriba an bɛna sigi wɛrɛ labɛn siga t'a la belebele an bɛna kɛ sababu la boli nin kɔfɛ ni ala ka jɛ ye siga t'a la pewu moro na k'a ɲini ala fɛ min fɔra ala k'a faamu cogo ɲuman di an bɛɛ ma amin an ye jɔli min kɛ yan n'an ye sigi min kɛ yan ala k'a sara an bɛɛ ye alijinɛ na amin sigi an kelen kelen bi yan ni hami o hami ye n'o ni ala ta bɛ bɛn an n'o kana segin fo ala k'o dilan an ye amin ala k'o kɛ kira bonya kama amin sɔli ala rasuli wa salim mori an bɛ an ka foli ɲɛsin an balakaw fana ma o ka kan belebele silamɛya darapo kɔrɔtaba fɔlɔw lahakubaru o kɛra musow de ye siga t'a la pewu yamaru o de la kodɔnnaw bɛnn'a kan ko musow sɔnna fɛn o fɛn ma kɛnɛ kan siga foyi t'a la k'o bɛ sankɔrɔta sɔrɔ wa musow yɛrɛ k'u tilen silamɛya sira kan o ti balannako ye sabu taabolo min nana muso lafiya diɲɛ kɔnɔ ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ muso la o de ye silamɛya ye ka kɔn silamɛya ɲɛ musoya tun bɛ masiba bɛɛ minɛ de kɔnɔ jɔnya dɔgɔyama majigin muru ani halaki dama dama mɛ silamɛya de nana muso bɔ o halaki kɔlɔn kɔnɔ ka muso kanhɔrɔnya ka liberté d'a ma k'a ka hakɛw segin a ma o tuma na ni musow cɛsirila silamɛya la mori u y'u ka kɛta kɛ Siga t'a la belebele. an bɛ dugawu k'u ye ala k'an n'u sabati Amin. ala k'o kɛ kira bonya kama Amin. sɔli ala rasul Salim. o tuma na a bɛɛ lajɛlen k'aw ka hamiw ŋaniya siri an ka maaba minnu bɛ yan an bɛ dugawu laban sigi olu ma Siga t'a la belebele. u bɛ dugawu k'an ye an bɛ sɔrɔ ka sira ɲini Siga t'a la. ni ye ala ka jɛ ye Boli. o tuma na hami o hami n'o bɛ maa la yan a bɛɛ k'i taw ŋaniya siri

an ɲɛ b'anw na anw bɛɛ ye bamakɔ ka denw de ye an bɛɛ y'an jɔ nin yɔrɔ kelen de la k'an tɛgɛ di cɛ sanuma in ma sabu an mago b'an dayɔrɔ la kana siga ayiwa ni ala sɔnna an badenw de filɛ minnu b'a fɛ ka segin ala ma ka fara an kan an ka jɛ ka tiɲɛ dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ fana aw bɛɛ b'aw bolo kɔrɔta seereya kama

n bɛ tɔn in dɛmɛ ne ni ye ani n ka nafolo sali ala rasulu ayiwa Waalaikumsalam. ayiwa an bɛ dugawu kɛ an baden ninnu ye ala k'an bɛɛ ka layiduw dafa layidu min bɛ an kelen kelen bolo ala k'an sa a kan a dabɔkun ye alijinɛ min ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ala k'an bɛɛ kisi jahanama tɔɔrɔ ma diɲɛ hɛrɛ ani lahara ta ala k'a di an ma Eh, senu dugu ala ka barika don a la ami dugutigi ye ala ka a kɛnɛ to dugu kunna ami limami si ni kɛnɛ ani laban ɲuman ala k'o di an ma ami yarabi hɛrɛ o hɛrɛ bɛ senu kɔnɔ yan n'an nana o sɔrɔ yan ala m'o jidira ami ni tɔɔrɔ minnu yɛrɛ yan ala m'olu wulila ami ala k'o k'a ka alaya kama ami ala k'o kɛ kira bonya kama Amin. sali ala rasuli o la ni a diyara ala ye moro an bɛ su in na ta kuntaala surunya kan kan belebele taa yɔrɔ janya kama ka la pewu peresidan ko an ka dakuruɲɛ fila fɔ mawuludu kan ɔ mɛ komi wagati banna o kama an bɛ kuntaala surunyali kɛ ni ala sɔnna ka mawuludu jira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bakɔjikɔrɔni balontan terenba kan ka la pewu a ti kɛ basi ye ko a na bɛ dɛsɛ kɔfɛ kɔni ni ala sɔnna ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ ala k'o kɛ kira bonya kama